Mali Mali bamada
bamakɔ an'a lamini na a bolomadugu mali kɔnɔ mali kɔ kan Buwa Jabatɛ k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan o don laadalajɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ a bɛ jamana kunnafoni de ma nka baara in tɛ kɛ abada n'a maa saba ma jɛ fiyewu sɔgɔmada in na min ye mamutu kamara ye ale b'an bolo kɔrɔ yamaruya b'a bolo n'a ye yan ka kɛ sisan an b'an jɔ a kun na sisan sisan
Cɛkɔrɔba na bala cogo bɛ di Buwa Jabatɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Soir de Bamako o bamakɔ wula o don Buwa Jabatɛ i k'a dɔn farafinna a babolo min n'u k'a ma ko CEDEAO a ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnye e ko sen dat waradi sabula min ye sini ye welewele dalen don a kɛra min ye jamanakuntigi minnu ni u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na mali burukina ani laginɛ o don Ninnu bɛɛ lajɛlen welela i k'a dɔn CEDEAO ɲɛmaaba fɛ sini i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra hali gɛlɛya min bɛ CEDEAO ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa dɔ fɔ a la n'i hakili b'a la mali ta kɔni i k'a dɔn mali ni CEDEAO ka bɛnbaliya a dulonnen bɛ fɛn min na o de ye katimu minnu bolodalen don transition yɛrɛ waati kama hali bɛn kelen tɛ don kelen kan mm. ani don fɔlen la o min ni o bɛ sen na ah. n'o kɛra sababu ye taakaseginba ka kɛ awa Nigeria masakɛ kɔrɔ ah. Goodluck Jonathan ah. i k'a dɔn ale ka nani laban min bɔra yan Buwa Jabatɛ i k'a dɔn awa u ma bɛn ko kelen kan ayi Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? min kɔni ye CEDEAO président ye, ɔhɔ, a laban ye lettre kɛ, haali, ni ka wele bila Mali ministre des affaires étrangères ma, naamu, coopération internationale, o don, a k'i jija k'a fɔ Mali masakɛ ye, ɔhɔ, olu maa mago b'a la Accra, han, sini 14 heures waati, ya, i k'a dɔn u ka se ka taa sigi ɲɛgɔɲɛ ɲɛgɔɲɛ, ɔhɔ, ka se ka kuma, tiɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye maa wɛrɛ welelen minnu bɛ yen o de ye Burukina Faso ani Lagine president ninnu bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɛla ko a kɔni bɛ se ka kɛ kɛnɛ sabatilen ye sabula jamanakuntigi i k'a dɔn a yɛrɛ m'i dogo ko in na fiyewu min ye a wulikajɔ n'a kuma ye ciden na o na maa minnu ni a n'olu ka kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ani Asimi Goyita yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla kɔni y'a sɛmɛntiya. Président Asimi Goyita bɛn kelen don a kan sini kɔni a bɛ taa n k'i ɲininka a kɛra n'a taara i k'a dɔn a kɔrɔ minnu bɛ yen u bɛna se ka kuma n'u kumana da ni da ɲɛ bɛ malo ɲɛ ma hali laala maa tɛ ko dɔn bɛn bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ kan min kɔni bɛ kɛ sababu ye a bɛnbaliya in dibi ka fara pewu nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don hali bi Mali flash fasiriba n'o ye Esidi So filakɛ a kumanen bɛ o kuma kelen kan ɲangili bere min tanen bɛ CEDEAO fɛ ni ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba Tunkara a kɛlen bɛ gɛlɛya belebeleba ye malidenw dɔrɔn tɛ kamanagan na a ko kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Sɛnɛgalikaw ka masakɛ n'o ye Macky Sall ye karamɔgɔ daba Tunkara k'ale fana kɔnɔ gannen bɛ. Fasiriba ko ni anbariko in bɛ taa wuli yɔrɔ yɔrɔ la karamɔgɔ daba Tunkara e ko min ye makisali ye a tɛna sɔn ka nimisa belebele kɛ nin ko in na Fasiriba ko k'a sabu kɛ mun ye a ko ale ye farafinna ka kelenya jira jɛkuluba ɲɛmaa ye maa minnu kɛlen bɛ ka juru jan ni mali da la karamɔgɔ daba Tunkara ale yɛrɛ ye o cɛba dɔ ye nka ko makisali hakili bɔra fɛn min kɔ mali ni sɛnɛgali bɛ dancɛ bɔ o kuma dancɛ min don karamɔgɔ daba Tunkara an bɛ don ɲɔgɔn kan ka taa an ka nafasɔrɔ siraw ta nka ko n'i y'a lajɛ anw bɛ nafolo min bɔ san kɔnɔ ka taa don sɛnɛgali kun miliyari kasabi caman don Fasiriba ko hali n'u fana ka fɛn dɔ bɛ bɔ yan nka anw bɛ min don olu kun k'o de ka ca n'olu ta ye Fasiriba ko ka hakilijigin kɛ fɛn dɔ la kɔnɔwarikaw ka kɛlɛ waati min ye mali ye i b'a ye k'a fɔ an y'an ka minɛn cɛ ka bɔ kɔnɔwari mhm. karamɔgɔ daba Tunkara minɛn fan girinman tun bɛ bɔ ni k'a ɲɛsin sɛnɛgali ma mhm. o kɛra olu bolo garisɛgɛ duman ye mhm. Fasiriba ko min kɔni ye anbariko min tara ka mali sɛgɛrɛ a ko mun na kɔnɔwarikaw ma sɔn k'u ka dancɛ datugu k'a ɲɛsin burukina ma karamɔgɔ daba Tunkara o kuma k'u ka mali ngɔnɔ minɛ o kuma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ dannajuguya kan sabu n'i y'a lajɛ a t'u ka sɛbɛn fura si kɔnɔ o fɔra ka nɔgɔ b'o la Fasiriba ko ka datugu mali ɲɛ o kuma u mago bɛ mun na jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita wa mhm. dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga wa mhm. walima ka malidenw bɛɛ lajɛlen faa k'an ban pewu mhm. karamɔgɔ daba Tunkara k'u ka ŋaniya kɔni k'o ma jɔsen ɲuman sɔrɔ Fasiriba ko janvier kalo tile kɔnɔntɔn ka na bila bi la a ko maa dɔw tun bolo mali tɛna se ka dɔgɔkun kelen kɛ e, anbariko la karamɔgɔ daba Tunkara an tɛmɛn'o kan n'i ye ko taabolo lajɛ fan dɔ la i b'a fɔ ko anbariko tɛ jamana kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ tuguni mm. eh, i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ maaw kan mm -hmm. nka gɛlɛya bɛ maaw kan o n'a taga o taga mm. karamɔgɔ daba tunkara fasiriba n'o ye sidiso ye mm -hmm. a ko malidenw kɛlen bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u ka kumakan bato mm -hmm. ni ka t'u kɔfɛ i b'a ko cɛ kelen denw mm. fasiriba ko mm. a ko min kɔni mali ye ni kulekan bɛ an ka jamana kɔnɔ mm -hmm. min ye worontokan kɔni ye mm -hmm. karamɔgɔ daba tunkara k'an man kun den ko k'o de mɛ sɛnɛgali kɔnɔ mm. sabu nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ la mm -hmm. makisali mm. karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛna fɔ ko n'ale tun y'a dɔn mm. ko nin ko in tɛna kɛ abada sabu ale de bɛna k'a la bɔnɛtigi ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Sidiso ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don o don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon o ɲɛdan kura o don Buwa Jabate maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Ture haali Mahamani Ture ko a ko di i k'a dɔn Sumeyilu Bubɛyi Mayiga a ntanyana pewu a ntanya nanen min kɛ min ye kanubaaw ani balimasira i k'a dɔn ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa ka segin la a ka du kɔnɔ min ye dugawudon ye i k'a dɔn dugawudon ani hakilijigiw bɔjabate k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa bube fɛ yen i k'a dɔn ayiwa ciden o de ye ibrahima ikasa mayiga ye o don Ibrahima Ikasa Mayiga, ɔhɔ, tuma min n'a taara Bube ka du kɔnɔ k'a bɛ taa foli kɛ, naamu, Bube balimaw, un, i k'a dɔn dɔgɔninw ni kɔrɔw, ɔhɔ, i k'a dɔn ka taa se terilakaw ma, an, aa e ko a yan man di yen ye wa? Munna? Sabula min ye Ibrahima Ikasa Mayiga, o don, u ye wo ci a la, han, ni k'a wulugɛn ka bɔ du kɔnɔ. Ɛ minisiri! Bɔjabate sɛbɛnnikɛlaw ko Ɔn. nin tɛ bali ka kɛ Ɔhɔ. hadamaden Ɔn. Bɔjabate i k'i miiri k'a fɔ Ala in de ye Ala ye O don. Bɔjabate i k'a dɔn maa tɛ se ka maa bali saya la Ayi. maa tɛ se ka don maa ni saya yɛrɛ cɛ Fiyewu. saya n'a kɛ waati don Awɔ. kungo ye Ala ja o Ɔn. a n'i fa Ɔn. so yɛrɛ y'i ja o a n'i fa Ɔn. a bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma bana ka sɔrɔ hali foyi den kelen m'i sɔrɔ Walahi. Bɔjabate Naamu. marifa bɛ ti maa dɔ la i k'a dɔn ka kisɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ala b'a ni bɔ a la ka tila k'a kisi a ko nin dantɛmɛ wale min n'a kɛra hɔrɔnya ani malidenya ni silamɛya bɔjabate a man kan k'a sababu kɛ mun ye a ba sumeyilu bube mayiga a somɔgɔw kɔni ka dusumakasi u y'a bɛɛ lajɛlen wo i k'a dɔn minisiri in kunna min ye ikasa mayiga ye Bɔjabate sabula k'o y'a da de o ma sɔn ka kuma tuma min ni Bube in minɛɛna k'a don kaso la olu ye kulekan bɔ k'a man kɛnɛ ni fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ a ka bɔ i k'a dɔn saya saya n'a minɛ Bɔjabate hali n'a kun bɔra ni Ala ko k'a ni tun bɛ to a la a na sa nka min kɔni ye ayiwa hakiliw ye u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ Bɔjabate i k'a dɔn nin kɔni ye kunnafoni ye sa k'o lase jamana faamaw ma an t'a fɛ ka faama si ye e dun tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ mali kɔnɔ o don faama wɛrɛ dun tɛ nin faama kelenw kɔ Bɔjabate i k'a dɔn hadamaden n'i y'i miiri k'a fɔ e yɛrɛ min bɛ nin gɛlɛya in na don dɔ la i yɛrɛ na sa sago ɲuman fara sago jugu kan Bɔjabate i k'a dɔn i bɛ taa lahara sɛbɛnnikɛla ko kuma min ye hakilinaw ye f'u ka fara ɲɔgɔn kan bɔjabate dusukasi bɛɛ saya yɛrɛ y'a dama ta ko kunan ye bɔjabate ko n'a ta bɛ n'i k'i bɛ to o falen ko dɔ la ko min laban bɛ taa kɛ degun ye bɔjabate k'a dɔn a man kan maa si den kelen tɛ yen min kɔni bɛ ala deli walima mali kɔnɔ bɔjabate fo n'a bɔra jukisɛ bilen la min bɛ saya ɲini k'a fɔ k'a ka a ka maa wɛrɛ sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a man di maa si tɛ ala deli bube mayiga Bɔjabate k'a dɔn cɛŋana don a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ teriw b'a la balimaw b'a la Bɔjabate k'a dɔn kanubaa caman b'a la nka ni Ala nana n'a ka na ye an bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana don fo miiri ni taasi ka taa da Ala ko de kan k'a di Ala ma n'a dira Ala ma i bɛ sɔrɔ ka lafiya n'o tɛ a degun n'a donni maa si den kelen tɛ yen min bɛ s'a kɔrɔ. Bwa Jabate tuma min minisiri in nana k' a bɛna foli kɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri yɛrɛ k'i bɔ a la Ikasa Mayiga ani Bubeyi ye teri ye o don u ye ɲɔgɔn dɔn kabini bi la ko tɛ hali ka da u siraw ma o y'a damata ko wɛrɛ ye Bwa Jabate nka n'i ye ko ta ka taa dulon min da ala ko ye i laban i bɛ funteni ni funteni na i k'a dɔn i bɛna na ni fili ye sɛbɛ fili dun mana ka ban o kɔ dun ye nimisa kuma an bɛ don min na ko bi hakilina kura i k'a dɔn wulikajɔ kura k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di ala ma n'o kɛra i k'a dɔn i nugu bɛ lafiya nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don ko kura naam vingt-deux septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Fasiriba n'o ye AM Ture karamɔgɔ a ko an ka taa Banimɔnɔcɛ Buguni Ture ko mun Fasiriba ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye mouvement jamana kanu karamɔgɔ Daba Tunkara u ye dɛmɛ dɛmɛ ta ni ka dɛsɛbaatɔw sɛgɛrɛ du kɛmɛ fila bɔɲɔgɔnko ni ka ji di u ma a ko adamadenya jɔsen karamɔgɔ Daba Tunkara k'i bɔ minnɔgɔ la ni maa min y'o kɛ a ye fɛnba k'i ye a ko foyi tɛ ɲɛnabɔ ji kɔ min ye ji ɲuman ji sanuma k'a ta ka di dugudenw ma karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ye ba ɲuman kɛ baara belebeleba kɛ nin ko in yɛrɛ nana cogo di a ko jɛrɛjɛkulu min n'o ye mouvement jamana kanu karamɔgɔ Daba Tunkara maa min y'a ɲɛmaaba ye o de ye Elhadji Mohamed Sako n'o ye Sako Holding ale PDG ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ye ŋaniya siri ni ka jɛrɛjɛkulu sigi k'a jira k'a fɔ a bɛna jɛniyɔrɔ fin Mali ko la sabu Mali mago bɛ a den kelenna bɛɛ lajɛlen la jɛrɛjɛkulu in politiki ko tɛ hakilina ɲuman minnu b'u la ni k'o baara kɛ jamana kɔnɔna la ɲumanya minnu b'u bolo k'o baara boloda jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka jɛrɛjɛkulu sigi k'a kɛ n'o tɔgɔ ye o tuma ko laɲini bɛɛ lajɛlen filɛ jeliba ko min ye jɛrɛjɛkulu ye a bɛ ka mɔɔnɔbɔ ni ka taa Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na o tuma an bɛ don min na ko bi maa minnu dɛmɛna ka bɔ kɔngɔ kɔnɔ ni ka bɔ minnɔgɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ka taa bila ntɔncɛlaw dɛmɛ taara ka maa minnu sɛgɛrɛ o dagosi de ka bon a ko e Banimɔnɔcɛ n'o ye Buguni ye olu fana ta latigɛra min ye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn tɛmɛnen Fasiriba ko maa dɔ kɔni kanabɔ Buguni n'o ye Buguni ka den dɔ ye Sanba Ben Musa Jakite karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye taabolo min ye jɛrɛjɛkulu la o tuma a bɛna lajɛ sa ni k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila min ye tɔn fɛn fɛn b'a bolo karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'a fosi ka bɔ dulɔkiba kɔrɔ ka taa don mouvement jamana kanu la k'a sababu k'u ka hakilina n'u ka kuntilenna ko taabolo y'a diya min ye a donnen tɔn na karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a ɲini ni ka tɔn kologirinya Buguni marabolo la o tuma min ye kalo tile tan ani kɔnɔntɔn tɛmɛnen ye lajɛ lajɛ caman tun tun bɛ Buguni kɔnɔna la, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara ko ziranabɔla bɛ ntolen de ta, unhun, lajɛ minnu tun bɛ yen, un, o de ye maa min yɛrɛ ye coordinateur régional ye, unhun, n'o ye Buguni marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye, un, Sanba Ben Musa Jakite, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara a y'i kanabɔ dɛmɛ min na a ye hakilina ta, un, o tuma ko baara daminɛna ka ban, unhun, du kɛmɛ fila ka worobinɛ ka du la fufalaki o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye wari ye k'a ta k'a di gouverneur ma n'o ye chèque géant sefawari miliyɔn kelen karamɔgɔ daba tunkara gouvernorat kura min bɛ ka jɔ buguni marabolo la o tuma k'o y'ale ka dɛmɛ ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye AJSM n'o ye journalistes sportifs ka tɔn ye karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni tun b'u ka congrès la i b'a ye k'a fɔ nin y'a siɲɛ galegale ye tɔn ka wuli ka t'i sigi olu ɲɛkɔrɔ o tuma k'u nana jigiya kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara u y'u bolo dun kɔni ka dɛmɛ ta ka journalistes sportifs sɛgɛrɛ parce que a k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ lisi kɔni labɛnnen bɛ maa minnu ye dɛsɛbaatɔ dɔnnen don maa minnu mago bɛ dɛmɛ na ni ka bɔ baarakɛbaliya la karamɔgɔ daba tunkara nin bɛɛ lajɛlen ye programme ye min baaraw bɛna nun don a la tɛna mɛn o tuma min b'a to lafiya bɛ se ka na cogo min na buguni n'a lamini na o kuma min ye cɛba ye n'o ye sanba bɛn musa jakite a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tunkara kuma k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin ladege nin ye misali belebeleba ye nka min ye kɛnɛ yɛrɛ fana a ma fɔ min ye mouvement jamana kanu ale présidentba kɔ n'o ye el hadj mohamed sacko sacko holding président karamɔgɔ daba tunkara a n'a ka vice-président taara n'o ye honorable usumani kɔnɛ ye min kɔni kumaw ye karamɔgɔ daba tunkara hakilina jirila o kuma maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fara kuma na mm. o kuma i b'a ye k'a fɔ buguni dɔn bɛ ni min ye n'o ye didadi ye mm-hmm. cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de bɔra ni didadi ye sa ka didadi fɔ k'a fɔ mm-hmm. a o kuma maaw ye dɔn kɛ i b'a fɔ senkolo bɛ kari mm-hmm. n'u ye nisɔndiya mm. dɔn ye mm. nisɔndiya bisimilali ye o kuma buguni dɔn bɛ ni o ye ka jɛ ka dugawu kɛ jɛrɛjɛkulu ye hali bi hakilina min b'a la ko ala k'o jidi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ vingt-deux septembre kɔnɔ AM toure ale ka sɛbɛnni don bua jabate naamu hakili de bɛ kɔlɔ bɔ tile la o don ni ka taa bila suma na bua jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o don bua jabate sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko AD ahɔ AD ko a ko di bua jabate i k'a dɔn a jɔ an k'a sama i b'a sɔrɔ a balannen bɛ huicoma kulikɔrɔ n'i ye huicoma kofɔ bua jabate a fɔ jamana yiriwa sira a fɔ izini belebeleba don min kabini diɲɛ kununko maliden bɛɛ lajɛlen jigi don nka dugu minnu bɛ ni huicoma turulen bɛ yen bua jabate i k'a dɔn a dugu a kɛra sababu ye ka yɛlɛma ani hɔrɔnya sabati sabula baarakɛbaliya ni k'olu baarakɛbaliya k'o ban bua jabate huicoma sigilen b'a sen sabara kɔnɔ pewu a bɛ ɲini ka san caman bɔ bua jabate a bɛ sa nin dun ka fisa jɔnni ma walima jɔnni de ye nin kanu huicoma ka dafiri nin k'a sigi dingɛ kɔnɔ Bua jabate i k'a dɔn huicoma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɛ kelen min garila k'a bolo nafolo bɔ ka taa don huicoma na n'u tilala k'a janfa ka bɛɛjɛ kɔniya ta k'a sɛgɛrɛ o ye badara alu saja ye alu tomota k'a dɔn alu tomota i k'a dɔn a tɛ kuma bua jabate a ka wulikajɔ man ca ayi maa yɛrɛ ba kelen bɛ jamana in kɔnɔ min da alu tomota ye nka min ye nafolo ɲinini ye min ye baara kɛko ɲuman ye alu tomota y'o de dɔn a tɛ dɔwɛrɛ dɔn baarafin sɛbɛnnikɛla ko ko de a ko don min a bɛ huicoma san minnu bɛ alu dɔn mm. u ko taa kɛ min kɔni ye huicoma ko ye a sera dan na sa sabula cɛ min filɛ k'a san nin ye ah. nin bɛ izini baara ɲɛdɔn hali wa i k'a dɔn nafolotigi min don a karilen don ka wari caman don a la bua jabate a don janfa min sirilen kun bɛ a ko kɔnɔ n'a n b'a dɔn a tɛ don a la Ɔn. sɛbɛnnikɛla ko Ko di? san dan kɔfɛ Mm. huicoma bɛ bisi basa la a bɛ nimakara la Han. nin masin belebelew Ɔn. nin nafoloba in Ɔhɔn. bua jabate i k'a dɔn a bɛ nimakara la A filɛ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o waati kelen kɔnɔ transition nana daminɛ min kɛ Naamu. min ye docteur choguel kokalla maïga premier ministre Aha. a sina ka bali k'alu wele Mm. aa alu tomota Ɔhɔn. e de ye huicoma san O don. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ah. anw bɛ don in min na ko bi n'o ye cɛmancɛ fanga ye usine o usine ni nafa b'a la jamana kɔnɔ an ka wulikajɔ ɲɛsinnen don a ma a bɛɛ lajɛlen ka ayiwa wuli kura ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu kan ka tigɛ gouvernement bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n nakun y'o ye nin kuma in fɔra don min a bɛɛ lajɛlen ko tabarikala Bua jabate k'a dɔn kulukɔrɔ dama tɛ min ye mali yɔrɔ ba tan ni fila ye min ye huicoma ka nafa ye a bɛ se nin bɛɛ lajɛlen na n'a wulila ka jɔ maa miliyɔn kelen fo miliyɔn fila bɛɛ lajɛlen b'i dahirimɛ sɔrɔ a la bua jabate k'a dɔn jagokɛlaw baganmaralaw chauffeur paranti minnu bɛ jagomisɛnnin eh, tigilamaw safinɛ feere nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ de boloda nin bɛɛ bɛ fɛn sɔrɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kulukɔrɔ sigira a senzabara kɔnɔ ka sababu kɛ kulukɔrɔ yɛrɛ yeelen n'a ka dawula mm. a tun bɛ huicoma ko in de la kosɛbɛ bua jabate a don ni bi cɛ kuma in fɔra a bɛ ɲini ka kalo damadɔ bɔ bua jabate i k'a dɔn alu ma kuma bilen min ye choguel kokalla maïga premier ministre yɛrɛ ma kuma bilen yalima a kɛra zulen da dama de ye ka ko in bila wa ɲininkali mm. tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni n'i y'a jɛngɛ o jɛngɛ bua jabate k'a dɔn fiɲɛ na sɔrɔ i k'a dɔn gouvernement ka fanfɛla la ka sababu kɛ mun ye alu ye jagokɛla ye a taara ni hakilina minnu ye a welelen min ni min ka kan ka kɛ dabali minnu ka kan ka tigɛ u jɛlen don i b'a sɔrɔ alu y'o fɔ n'a ma kɛ bua jabate k'a dɔn o fiɲɛ bɛ minnu ka kan ka dɛmɛ kɛ minnu ka kan ka baara kɛ alu tomota tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ nin ɲɔgɔnna nafolomuguba don miliyari mugan ani kɔ bua jabate maa tɛ nin ɲɔgɔnna nafolomuguba don k'i sigi k'o filɛ ten ayi sɛbɛnnikɛla ko ɔ maa min kɔni mana jɛn k'a ka ko di ala ma ala b'i sara a ko an bɛ don in na ko bi bua jabate k'a dɔn jamana gouvernement choguel kokalla maïga a ma ka di bua jabate mɔɔ dalen don a ka tiɲɛ jalanfɔ la cɛsiri ni wulikajɔ min b'a bolo ka ɲɛsin jamana ma n'a sɔrɔla fɛn kelen bɛ k'a ma se kɛ o ye huicoma ko ye bua jabate a kan ka huicoma sɛbɛnfura ta bala min ye gouvernement ye k'i sinsin a kan ka jateminɛ k'a kan mm. bua jabate i k'a dɔn transition in man ka ban abada f'u ka nɔ bɔ huicoma ko de la huicoma f'a ka mankan de ka bɔ bua jabate k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye mm. min kɔni b'a to transition baara yɛrɛ dafara n'o tɛ daden bua jabate k'a dɔn maa si ni kelen ma foyi faamu alu tomota n'a tɛna kule sa k'a dafara wa jabate a sigilen don ka gouvernement la kɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura naamu 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya donba n'o ye jakarija danbele jaki ko mun karamɔgɔ a ko an ka taa hali bi bɛ fɛn minnu o ma ban min ye affaire sanju sarankosi saran karamɔgɔ daba tunkara min ye to siratɔ ye an ka gan fasiriba ko min ye kunnafoni wɛrɛ mɛn bɛ ko in na n'o ye sarankosi saran ale ye jagokɛla belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara dugukolo ko kuma bɛ ani zumana tarawele bɛɛ ko ma ko sanju cɛ fasiriba ko dugukolo in a bɛ commune un sigi kɔnɔ n'o ye kulukɔrɔ gudɔrɔn dawolo yɛrɛ la fasiriba ko dugukolo kelen tigi fila a dɔ bɛ dɔ la dɔ b'a kun fɛ fasiriba ko nin kuma in a bɛ munumunu salo la min ye dɔw yɛrɛ ye kara sɔrɔ la ka ban n'olu bɛ kaso la karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye sarankosi saran ale kɔni ka soronnadonba n'o ye avoka ye karamɔgɔ daba tunkara o bɔra ka kuma bi sɔgɔmaden na mɛtre mamadu tarawele mɛtre mamadu tarawele a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye karamɔgɔ daba tunkara k'a tɛ munumunu tiɲɛtigi ka tiɲɛ bɛ d'a ma nkalontigi bɛ bila a ka nkalon minɛ kɔnɔ a ko ko ka kuma fɔ k'a jɛya a ko ko ko n'a kɛra sariya kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara kuma bɛ ban a ko ale wasalen don mm. o kuma maa min y'ale bila baara la o wasalen don mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ko totigi tɛ to fo mm-hmm. a ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ min bɛ yen ni mankan b'a nɔfɛ mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la mm. a ko jɛmɛ pasi b'a fɔ ko tɛrɛkali ko saran ta don siga b'o la de munumunu salo t'a la Maitre Mamadu Tarawele, unhun, karamɔgɔ daba tunkara, a dɔn bɛ n'a ka tiɲɛ fɔ ye kiri kɔnɔna la, unhun, a dɔn bɛ n'a ka laadiriya ye, unhun, a da bɛ don fɛn o fɛn na kiri kɔnɔna la, unhun, karamɔgɔ daba tunkara, a bɛɛ bɛ kɛ sababa ye, Wulibali don, wa min ye Wulibali y'a ka kumakanw ye, unhun, sabu min ye kolokala ko ye, unhun, karamɔgɔ daba tunkara, a da tɛ don o la fiyew, ayi, Maitre Mamadu Tarawele ale de kɔni bɔra ka kuma fɔ a wasalen, unhun, a ko nin ko in karamɔgɔ daba tunkara k'u bɛna fara ɲɔgɔn na hali a tɛna mɛɛn, unhun, sabu k'a d'a kan, unhun, min ye Zumana Tarawele Sanju ale ka avokaw ka taa bila saran ka avokaw karamɔgɔ daba tunkara ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn tiribinali la o kuma olu kɔni ye laɲini kɛ sa min ye tiribinali administratifi ye o kuma janko u bɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na olu ye sɛbɛnfuraw minɛ k'a lajɛ karamɔgɔ daba tunkara siga kɔni tɛ min na min ye sanju ale ka titiri kɔni ye ko kɔni bɛna bɔ a kama n'o ye ka annuler o kuma ko ka sababu kɛ titiri sɔrɔ sɔrɔ cogo min na ɛ ko jɛlenya tɛ fasiriba ko a ko min ye mɛtiri mamadu tarawele a y'a jira k'a fɔ o kuma min ye tiribinali administratifi maaw ye sɛbɛnfuraw lajɛ karamɔgɔ daba tunkara k'u tun kan ka kuma labanw di tile fila in na o kuma k'u y'a jira k'a fɔ u bɛna jateminɛ laban kɛ o jateminɛ labanw de ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ kɔri fɛn fɛn bɛ yen taa ni ka segin tɛ min kan karamɔgɔ daba tunkara kuma wɛrɛ kana na fɔ min kɔfɛ o kuma ko jaabi kɔnɔ di maa min ka fanfɛla la mm. ɛ k'o ye sariya ye o tuma min ye tile fila in ye mm. karamɔgɔ daba tunkara o mana tɛmɛ ka ban tribunal administratif mm. ale bɛna ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mm-hmm. ni ka sɔrɔ ka avocat wele min ye ntori tigɛ k'o daw tigɛ min ye sarangosi siran ye a ka taa ka yɔrɔ jɔ karamɔgɔ daba tunkara ni san ju n'a ka maaw ka kuma mɛnna yen bilen mm-hmm. o tuma ko ko wɛrɛ na mɛ a ko la seba ko mm-hmm. o tuma min ye sariya ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ a dɔn bɛ ni min ye o tuma o de ye jago baara ye an ka jamana in kɔnɔ min ye tiɲɛ fɔ ni laadi ya kunnafoni filanan an ye min bɔ vingt-deux septembre kɔnɔ jakarija m danbele ale ka sɛbɛnni don mamutu kamara i ka yamaruya kɔnɔ min ye tezara premier an b'o mɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye bɛ bɛn
cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tunkara n bala tɔgɔ bɛ di buwa jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ayiwa nin kabako ye koyi han awɔ ɛɛ ko n'a kɔrɔ dɔnba le sphinx ɔhɔn buwa jabate i k'a dɔn min ye ayiwa sɛginɛ dɛnba namu sɛginɛ dɛnba jɛrɛjɛkulu min wakili donnen bɛ an ka samatasɛgɛw dɛmɛni na o don a ye kule k'a bɔ hɔn buwa jabate nin kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye un mali ka gɛrɛ coupe du monde kɛnɛ kan Ɔhɔn. i k'a dɔn foyi foyi t'an n'a cɛ fo balontanko kelen Han. nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye kabini ye kabini ala ye équipe nationale da Jaati. buwa jabate o tuma nin ka kan ka kɛ nisɔndiyako ye Kosɛbɛ. juma don sini Mm. i k'a dɔn awa coupe du monde min n'a ka kan ka taa qatar Ɔhɔn. buwa jabate sɛginɛ dɛnba ko A ko de. mali ko don Ɔn. sabula min ye faden ye n'a y'i da tulonkɛ la Naamu. a b'i da sɛbɛ Ɛɛ la nin ye tiɲɛ ye. Sɛginɛ dɛnba ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu ka taa an ka samatasɛgɛw ka taa u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ a ko a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma peremiye minisiri ka taa se minisiri min n'a bɛ farikoloɲɛnajɛ kunna sabula ninnu bɛɛ lajɛlen y'u se kɛ ka se a dan na min ye unasam ye buwa jabate i k'a dɔn olu tɛ to kɔ sabula olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kabini tuma jan fo k'a fɔ bi i k'a dɔn a bɔ supporter kɔni b'u sɛbɛkɔrɔ sɔ sɛginɛ dɛnba ko mali a den cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen k'an ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu min ɲɛsin ni jumadon ye ka taa an ka samatasɛgɛw dɛmɛ ɔ min ye balontan kunfɔlɔ o bɛ kɛ an fɛ yan ɔ araba nata mm. segili bɛ taa kɛ tunisi n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ segin ah. fo k'a sɔrɔ an yɛrɛw jɔlen don i k'a dɔn a an kelen bɛ ka bi caman don o bɛ segili nɔgɔya nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba karamɔgɔ bɛ tigɛ don joona l'indépendant fasiriba n'o ye e sori ibrahima kulubali a ko o ntolanci kelen don karamɔgɔ daba tunkara fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de filɛ nin ka kɛ a ko mali ni katari deux mille vingt-deux an tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waa a ko ntolanci fila don kun fɔlɔ o ye sini ye min ye kalo tile mugan ani duuru karamɔgɔ daba tunkara min ye kun filanan ye i y'a fɔ cogo min na o ye dɔgɔkun nata ye Mm. a ko n'i ye jateminɛ kɛ mali ni tunisi don mm-hmm. a ko mali e tunisi n'o ye larabu ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara a ntolanciw fɛn nɔgɔn tɛ mm-hmm. kunu ani bi ntolanciw yɛlɛma don bɛ ko la a ko ntolanci yɛrɛ nafa kama a diyaɲɛ kama malidenw kɛmɛ ka wuli b'a fɔ ko cɛ kelen mm. ni ka taa samata eh, sɛgɛw ka t'u jukɔrɔmatintin karamɔgɔ daba tunkara min ye federasɔn ɲɛmaaw ye u ye ntanan gosi k'a yira k'a fɔ ko biye bɛ ka feere yɔrɔ wɔɔrɔ la maaw de kɔni bɛ ka taa kolokolo ye karamɔgɔ daba tunkara ka biye de ɲini ka dɛsɛ biye tɛ ka ye ɲɛ na parce que b'a ko a ko kunun tile o ma ja maaw bɔra yɔrɔ minnu ko fɔra ka taa yen lajɛ k'a daminɛ fédération malienne de football ka taa bila stade modibo keyita stade du vingt-six mars ka taa bila min ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ ka taa bila ɲamana o karifuru la mhm. ale ni station shell n'o filɛ quartier du fleuve la mhm. maaw kɔni taara bɔ ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ka ban mhm. u ma biye feerela kelen ye maaw dimina minnu tun bɛ vingt-six mars da la kunu u dimina karamɔgɔ daba tunkara ni k'u kana bɔ k'a jira k'a fɔ mali ni tunisi ka ni coupe du monde ɲɛnabila ntolanci ye a na k'olu kɔ wa karamɔgɔ daba tunkara maa caman kɔni y'a jira k'o tɛna se ka kɛ federasɔn ɲɛmaaw o tuma biye min kan ka bɔ biye taara min biye kɔni a bɛ jɔn ni jɔn bolo min ye ni ntolanci ye mhm. karamɔgɔ daba tunkara biye san mun dara k'a ma deli ka kɛ mali ka ntolanci la mhm. k'a daminɛ ntolancila kɔrɔw la mhm. ka taa bila jagokɛlaw la ale ni ntolanci kanubaga bɛɛ lajɛlen bolo de i kun ni ka biyew san ba kelen ba fila fo ba duuru ni ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o de ye biye tunu wa walima biye tununen don ka da mun de kan karamɔgɔ daba tunkara o ɲininkali tun bɛ supɔrɔtɛriw bolo nka kunu kɔni yɔrɔ wɔɔrɔ mun fɔra supɔrɔtɛriw y'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka ban maa si ma biye kelen ɲɛ na biye kɛra ba ko kɔmako kunu o mm. tuma ko biye ka bɔ dɛ mm-hmm. biye ka bɔ ntolanci mm-hmm. maa minnu sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'u bɛ taa tɛrɛn kan mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara u ka lafiya ayiwa kunnafoni filɛ nin ye ah. an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur du renouveau o don Buwa Jabate an ka taa komini naaninan na mun bɛ yen ni Ala ma jan kɛ ah. misiri min n'u k'a ma ko Mohamed Niaze mm. Mohamed Niaze ka misiri Torokɔrɔbugu ni Ala ma jan kɛ misiri laban bɛ datugu sariyatigiw fɛ yen. sabula bɛnbaliya ani ɲɔgɔn juguya buwa jabate ani kumalankolon fɔli maaw yɛrɛ jɔrɔlen bɛ a ko laban kana taa se bolo ka se ɲɔgɔn ma buwa jabate jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko fidama o don o ye jɛkulu ye muso minnu bɛ zikiri dɔnkili da olu kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la fo misiri in ka datugu e ko baara yɛrɛ kun fɔlɔ la sariyatigiw ma kumaden sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛn tile tɛ tuguni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ min ye misiri ye ala ka so don maa min bɛ sɛtanɛ ta ka taa n'a ye ala ka so Bua Jabate o gɛlɛya b'e ni ala cɛ Bua Jabate sabula n'a kɛra misiri kɔnɔna a taara laban i k'a dɔn tigillo mali mm. ani ayiwa dusu man di na Bua Jabate i k'a dɔn kumajugu fɔliw Bua Jabate ni misiri taara k'o ye kaban i k'a dɔn a bɛ ne ka misiriya ban sɛbɛnnikɛla ko nin ko in de bɛ senna Torokɔrɔbugu misiri la, ɔhɔ, misiri min n'u k'a ma Mohamed Ɲanze ka misiri, kabako, a ko, ɔn, min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye, aha, i b'a ye k'a fɔ nowanburukalo tile tan san 2021, o don, kabini o waatiw la, an, tribunal de grande instance commune naani na, aha, ale tun ye yamaruya di kɛ, haali, k'a fɔ alimamiba yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Mare Kureshi, ɔhɔ, a n'a ka dankan, naamu, Banjugu Tarawele, o don. u sen kana don misiri kɔnɔ bilen Tiɲɛ. u gɛnna ka bɔ misiri baaraw la Pewu. ani misiri ɲɛnamayali Ɔhɔn. Bua Jabate nka alimami Ɔn. a n'a ka dankan Ɔhɔn. a n'a kanubaw a n'a lapasabaw Naamu. olu kɔni jɛn tɛ ni tribunali ka kɔrɔfɔ ye Ɔn. sabula u y'a jira olu ni minnu bɛ ɲɔgɔn na Ɔhɔn. i k'a dɔn ayiwa sariyakisɛ tɛ yen min kɔni bɛ se k'ale ka alimamiya bali Hali. Bua Jabate o kɔni ayiwa gɛl- kɛlɛ yɛrɛ kun wulila min na Aha. o de ye alimami n'a bɛ waajuli kɔnɔ misiri la Ɔn. Bua Jabate i k'a dɔn a bɛ kuma juguw de fɔ kuma minnu bɛna ni ayiwa silamɛw yɛrɛ cɛ gɛlɛyali ani haramuyali kow Bua Jabate a da bɛ se o de ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko misirimaaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin tɛ alimami ka baara ye imami kɔni ka kan ka bɛn ani kelenya de fɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɛn cogo min na nka n'e ta kɛn bɛ i k'a dɔn kɔrɔmatigɛli i ta kɛn bɛ kuma jugu fɔ ye mm. fo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na gɛlɛya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma e n'i ka dankan a y'a ah. nin bɔ kow la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ senna sariyatigiw kun y'u kanbɔ Bua Jabate nka kɔsa in na ah. min ni min daminɛnen don ni wulikajɔ ma bolo da sabula alimami min n'a ka dankan gɛnnen don ah. a u jɛɲɔgɔnw kɔni bannen don koyi sabula u bɛ to ka wulikajɔ boloda tile fila in na yɛrɛ a fɔra k'u taara misiri da bɛɛ lajɛlen kari ka girin ka don misiri kɔnɔ Bua Jabate ayiwa ni a kɛra ala faranga de ye sabula a don minnu bɛ misiri kɔnɔ salifana sali waati Bua Jabate misiri welelen mm. i k'a dɔn olu dɔ kɔni caman ye silamɛya de wele k'a fɔ mɔgɔw ka sabali k'u hakili to ɲɔgɔn na Bua Jabate n'o kun tɛ sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn bolokuru walima sɛmɛ i y'a dɔn o ɲɔgɔnna kɔni di ban misiriko la a ko an bɛ don min na ko bi Bua Jabate ni sariyatigiw ma wulikajɔ kɛ kinnamaaw ma wulikajɔ kɛ maakɔrɔbaw ani dugutigilakaw n'u ma wulikajɔ kɛ Bua Jabate ko in baara ka gɛlɛya ka se danga min na maaw jɔrɔlen don kana bolo kana tɛ se ɲɔgɔn ma ɔ n'o dun donna misiriko la kaban o y'a tiɲɛnen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Karamɔgɔ ko waati bɛ taa bila yan waati dafara waati dafara
ayiwa karamɔgɔ nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye Kumala transit ale kɛmɛ ka grand prix n'o ye soboli belebeleba ye